mana ofu ihe m chọrọ ịgwa unu bụ ka onye ọbụla jidesia obi ya aka ike n'ihi na o teke aka ọ dị njọ ọma dị mma onye dị ndụ ga-ahụrịrị ihe ọma ọ bụ ya bụ ihe m kwenye na ya mana ka ọ dịgodu ka anyị ka ọ n'ugbo onye anyị bịa ihe anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa bụ nkwenye ndị Igbo nke ndị Igbo kpọrọ ịlọ ụwa ịlọ ụwa ị na-anụ nne m lọrọ m ụwa nna m lọrọ m ụwa nwanne m nne nnukwu m lọrọ m ụwa nọdụ ga na-ajụ mmadụ gịnị bụ ịlọ ụwa ịlọ ụwa a na-ekwu ịlọ ụwa ịlọ ụwa gịnị ka ọ pụta ịlọ ụwa bụ nlọghachite azụ nke mmadụ biri ezi ndụ na-alọghachite onye ahụ ga-etozu etozu wee laghachite onye ahụ ga-ebi ezi ndụ n'ụwa mbụ ọ bịara wee laghachite bata n'afọ nwaanyị ọzọ onye nwaanyị ahụ wee mụọ ya dịka nwa ọhụrụ matakwa na e nwere ndịiche dị n'etiti ịlọ ụwa na ọgbanje ọ bụ naanị ndị tozuru etozu ndị biri ndụ ha n'ụwa nke ọma rụọ ọrụ niile a tụrụ anya na ha ga-arụ dịka mmadụ wee nwụọ bụ ndị na-alọ ụwa mana onye ọbụla nke nwụrụ na-etozughị etozu nwata ọbụla nwụrụ na nwata ma ọ bụ na okorobịa ma ọ bụ na agbọghọbịa ọ bụghị ịlọ ụwa ọ bịaghachite ụwa ọzọ a ga-ahụta ya dịka ọgbanje ama m na ị ghọtago ihe dị iche n'etiti ịlọ ụwa na ọgbanje ịlọ ụwa na-eweta obi aṅụrị n'ezinụlọ ọ na-eme ka a na-echeta onye ahụ nwụrụ anwụ n'ihi na onye nwatakịrị bịara ụwa na-edu ịlọ ụwa ga na-akpa agwa dịka onye ahụ nke nwụburu anwụ Onye ahụ nke bichagoro ndụ ya bichaa ndụ ezi omume wee nwụọ laghachite ụwa ọzọ ọ na-eme ka obi aṅụrị dị n'ezinụlọ ị ma na agwabugo m unu oge m mere ihe onyonyo gbasara ọgbanje m sị na ọgbanje na-eweta ihe obi ilu ihe obi mgbawa mana ịlọ ụwa na-eweta obi aṅụrị ọ na-eweta ịhụnanya n'ezinụlọ kedụzi ndị nwere ike ịlọ ụwa ndị nwere ike ịlọ ụwa bụ naanị ndị biri ezi ndụ n'ụwa a wee nọọ ogologo ndụ wee mezuo ihe niile a tụrụ anya na ha ga-eme tupu ha anwụọ kedu ndị anaghị alọ ụwa ndị anaghị alọ ụwa bụ ndị nwụrụ ọnwụ ike ma ọ bụ ndị na-eme ihe ihe ọjọọ dị iche iche maybe onye kwụrụ ụdọ ma ọ bụ onye dara mmiri ma ọ bụ onye na-ezu ohi mechaa bichaa nnọọ ụmụ nkanka ndụ a wee nwụọ ọ da alọta ụwa ọzọ n'ihi na nke ọ bịara abịa na o meghị nke ọma

otu ọzọ a ga-esikwa wee chọpụta onye bịara ụwa onye lọrọ ụwa ọzọ bụ site na akparamagwa ụfọdụ na-ebu akara onye ahụ nwụburu anwụ bu wee pụta ụwa o nwere ike o nwee ebe ihe kara ya n'azụ nwa ahụ a ga-amụ ọ lachita ụwa ọzọ ọ ga-ebukwa akara ahụ wee chiyata Ndị Igbo kwenyere n'ịlọ ụwa n'ihi na oge ụfọdụ ha na-asị ọ bụrụ na onye nwee ike o nwere ọ ma akpa agwa mana o nweghị ego agụụ gụrụ ya mgbe ọ mgbe ọ nọ n'ụwa nke mbụ ya ị nụ mmadụ ọ sị m bịa ụwa ọzọ m ga-enwe ego ọ bụ ihe ya kpatara ndị Igbo ji asị m bịa ụwa ọzọ m mee nke a m bịa ụwa ọzọ m mee nke ọzọ so ọ bụ ya kpatara ha ji wee kwenye na e nwere ihe a na-akpọ ịlọ ụwa kedụzi ọghọm dị n'ịlọ ụwa ị ma na a sị na ihe ọbụla nwere uru nwere ọghọm otu ọghọm dị n'ịlọ ụwa bụ na a na-enwe nzụtọ nwatakịrị n'ihi na ha kwenyere na ọ bụ nwatakịrị nne ha nwata ahụ bịara ụwa bụ nne ha ma ọ bụ nna ha lọghachitere ụwa nne ha ma ọ bụ nna ha ahụ lọghachitere ụwa bụkwa na onye nke ha nwere oke ịhụnanya n'ebe ọ nọ nwata ahụ bịazie ụwa ọzọ ha ga-ezụtọ e, e, ya nke ndị igbo na-akpọ pampering ha ewerezie nzụtọ wee mebie nwata ahụ ha enweghị ike ịpịa nwata ahụ ihe ma o mejọọ ọ bụ ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara mbọsị nta ka anyị chụkene n'owere nchi biko ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ dekenere m ya na comment section m bịa ka m gụọ ya ma nye gị ọsịsa gbasara ihe nkụzi ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'asụsụ Igbo m ga-eme ka ị ghọta ya nke ọma daalụsịanụ ka emesịa